onye ọbụla ka ebe isha join Mr. T anọ m Norway oh, obodo gbasiri ike gaa n'iru kwuo okwu mega mega open your camera how is Norway or Oslo ka ị nọ anọ m one hour from Oslo okay go ahead sir um ife nweta ikwu bụ na e tego m gewele ihe a ndị a na-akọ since o tego um ndị Igbo tụrụ n'okwu sị na ọgọdọgoro nwoke ebe olulu ibi ya Eh, nwanne anyị nwoke na abụa nọ in form of ka a sị ha na-agba wọ the other guy nke nọ Australia ofu ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ị ga-emecha ebe ị sị na ị nụbeghị nwaanyị ị ka ga-anụ nwaanyị ọ wụ na ị nụọ nwaanyị mụta nke mbụ mụta nke ịbụa mụta nke ịtọ ọ wụ na ị pụta ebe a continue okwu anyị na-ekwu mgbe a ka anyị ji wee ma na ị wụ nwoke and secondly onye nwere ego anara apụta ebe a abrag unu nwa wụ ka bịara obodo oyibo a yesterday this little money unu na-enweta here ọ na-atụ unu atụ o nwere ndị nwere ego so e nwere ndị nwere ego Mr. T you say you from Enugu State e nwere ndị n'obodo oyibo nwere ego like e, ihe a this guy na-eme e nwere ndị bu e nwere ndị bu the money ego ya na-ajụ oyi e nwere ndị gbasiri ike mana ha anara ekwu okwu so ọ bụrụ na unu nwa ndị bịara ebe a 218 gbagotebenụ unu pụta ebe a na-akwụ unu nwa naira wee were ebe na-eme kinọzi ya unu asị unu na-eme giveaway unu chọọ ka ndị mmadụ pụta kwuo ihe ha na-emere ndị mmadụ ma ihe ha mesịgoro ihe a wụrụ ha bịara here a bịara here ka a kụzie ife onye na-amalọ onye ahụ amara ife ọ na-amalọ ọ bụrọ ịbịa ebe a eme bragging this guy ị sị na agụụ na-agụ somebody ji ụmụ na ụmụ ọkwa four ka ọ sị na e nwe inye ofu nwa talkless of two to three nri na abroad ọ dịrọ easy that guy jagodi ya ike na o ji family na-enyeju ndị be ya afọ ọ naghị ana gị ego o ji enye ndị be ya nri ọ dịrọ easy and o nweghị anybody nọ n'Europe agụụ na-agụ like obodo a nọ na-abụ obodo a nọ bụ Norway ma ị na-alụ ọlụ ma ị na na-alụ ọlụ nothing concern you o nwerọ ihe gbasara gị ị ga na-eli nri ka i si chọọ ị ga-ebi n'ụnọ ị ma ga na-akwụ ụgwọ ụnọ o nwerọ that is you will live normal o nwere any human being ọ dọrọ allow human being ịlarụ n'obodo n'o- outside n'obodo a it's not allow gọọmenti must to give you where you live so o nwere anybody nọ na Europe a ebe a especially Scandinavia Norway agụụ na-agụ o nwere even Scotland a that guy na-ekwu now o nwere anybody nọ there na-alụ ọlụ agụụ na-agụ o nwere ihe bụ agụụ nwere ihe bụ na mmadụ enwerọ ego na mmadụ enwerọ ego dị iche na agụụ na-agụ onye a so eblamezina that guy the guy nọkwa ọfụma side nke ya all fingers are not equal ihe awụrọ na mmadụ ncha ga-akpatacha ego so na mgbe ebe a retinarị ya na-ahụ ego ji akwụ ụgwọ rent ebe o bi ọ naghị anaghị ego ya na ndị be ya ji eli nri ọ na-emewe ọfụma na famili nke ya so ka anyị hapụ ịpụta ebe a nụnwa ị na-asị mmadụ na i mee nke a mee nke ị bịa Australia mee nke mekwa nke ọzọ ị bụrụ ihe na all these things they are all trash gwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị nọ na Naịjirịa na-eme biznes mara ife ị na-eme biznes abụrọkwa ije mụọ ahịa six months one year ịmakapụta

ị ga-emewe ọfụma moreover mara that na ego abụrọkwa everything o nwere time ị ga-anọru na Australia gị amara na money is not everything so ị na-ekwu ehol Australia e nwere time nwa afọ Igbo ga-anọru obodo oyibo ya godu Amerịka ike agwụ ya ike obodo oyibo agwụ ya o nwere time ị ga-elu ya na onwe ya na-akọrọ this thing o kwuo sị na na ya ka ya naa be anyị jee nụọ nwaanyị na a cancel flight a cancel ya flight gịnị mee a ka cancel flight ruo ma today a ka cancel flight ruo ma taa i rozi na ị dịbe ready ije nụ nwaanyị i che ịnụ nwaanyị dị easy i che ịba na marriage dị easy i che ịmụta nwa nke izi mụta nke ịbụọ i che na ọ dụ easy ọ dụrọ easy onye fụ eziokwu o kwuo eziokwu aconfusena ndị mmadụ go to home jee nụọ nwaanyị jee n'ụlọ jee mee ife nwa- jee lụọ ụlọ kwado onwe gị ọfụma mụta nwa mụta nke izi nke abụọ nke ịtọ pụta ebe a again ka i kwuo okwu oge ahụ anyị ga-ege ntị nwa ebe akwa na be gị na uchichi ndị mmụọ visitie gị ị pụta ebe a tomorrow i kwuo okwu again anyị ga-ege ntị apụtazina ebe a na na-enye that is na-aconfuse yara ụmụazị nọ na be anyị o nwee somebody nọ na be anyị gbachaa bọị jiri 50m ọ depend the kind of business ị na-eme wee na-eme business na be anyị no I will not advise you to come out nọrọ ebe a build with that money some people ga-asị that na um, ya wụrụ na be anyị amaka maybe be anyị opportunities ya na ịhụrụ ike ịhụrụ ike ọra ahụ kpaga ahụ ị gbaa ọsọ shi Oslo daa Naịjirịa bịa bụ Yeah. ezie nọrọ be anyị na-agba Yes. na-eme ọ bụ biznes otu anyị pụ kịta na ọ bụrụ ọzọ mụnwa anọgo hia ka ọ dị m mma ife anyị na-agbazi now bụ otu a ga-esi wee mee gịnị wee fesiwezie be anyị na ife anyị na-agbazi nke ikpeazụ a

o nwere ụdị ebube mmadụ na-ebu abata n'obodo the first time ị bịa kabar were obodo ahụ nweta akwụkwọ kabar were data ebube ahụ so gị mezie onwe gị n'obodo gbasie ike n'obodo nọrọ ka nwoke si anọ n'obodo ị mecha ife niile ị suppose ime n'obodo nọsie ike nọrọ ọfụma ị mezie ife na anụnwa oge ahụzi o nwere time na-agbagote ị na-enezi anya ebe ahụ i si bịa because na ife ahụ ị na-achọ hia ị nwetatụgo ya mana ama mmerecha everything ị chọọ mana o nwego some ị nwetara oge ahụ ị na-enezi anya na be anyịzi a ma na ebe ahụ nke be anyị dị ka Afghanistan now ọ ihe ọ bụ nke ikpeazụ a mana mmadụ ncha ama agbana ọsọ ma ọ ka ga-enwekwa ndị nọ ebe ahụ ọ bụ ma ife anụnwa this guy na-asị that na e nwee ndị ji 15m wee na-aṅụ mmanya na-eje club ọ dịkwa real be anyị dependịrị contact i ji onye ị ma ihe ị na-eme kedu ebe ị na-eme ratin ọ ihe dị na be anyị mana ị pụta kịta na a na-asị gị woro 90 million wee bịa Australia ime gịnị ị na-abịa ime gịnị na Australia with 90 million 90 million ọ bụrụ 100 million nwa afọ Igbo ji 900 million ị ga-asị abịa Australia ime gịnị ịchọ onye Australia ebe kedu Australia kedu ebe ọ bụ Australia ọ ka obodo a mma kedu ebe ihe bụ Australia na-eje ime gịnị ha na-abịa ụlọ ugbo one ka ị fụ ndị Australia na-abịa e, abịa be anyị how many times ka ị na-afụ ha na-abịa Nigeria but gị nwana nwoke anyị nwana nwaanyị n'ebe a na-troop in and out every year ha na-abịa ụlọ a na-akọ asị gị na Australia mee nke a Australia mee nke a ị nọrọ ebe a ị nọrọ n'Europe a nọrọ ebe a nọrọdị ebe a ị nọrọ ebe a kpakọ onwe gị ọnụ kedu ihe ị na-eje Australia eme are you saying that na Norway ka Australia mma ghọta m ihe m na-ekwu are you saying that Norway is almost like Australia but people don't know mụnwa ebibero Australia but ife mụnwa na-agwa gị m bichaa n'o nwe ebe ọzọ ị ga-enweta m na my local gọọmenti na my Enugu steeti ka ị ga-enweta m o nwere obodo ọzọ m ga-ebi o nwere anywhere m ga-emuvu an inch again ebe ị ga-enweta m naijiria na-agba ọsọ ka ị ga-enweta m dị ọ dipendị ihe ihe nọ gị n'isi dis guy na-akọwara na achọ ya na je back na naijiria ọ dị mmadụ afọ ọsụsụ na ya nụ ị ma ife o bu n'isi ị ma ihe o nwere i nwe plan o ji ịmaghị ihe plan ya onye nke pụtara Australia ihe na ihe nọ gị n'obi wụ jakpa ikekwe nwee biznes i me na be anyị o nwe ihe ị ma na be anyị na i nwetatụ ego na gbapụ Australia ma ndị ahụ bịagoro ebe a fụ ụzọ mee one or two here mara some things ha nwee ike ha naa na be anyị mee one or two things ha nwee ike itinye ezigbo ego meritin na be anyị ị ga-agba- ị ga-apụta ọ relax ala onwe ya o nwere moto ọ na-anya o nwere ụlọ ebe o bi anything ọ chọrọ ime ọ na-eme ọ chọọ ịbịa obodo oyibo ọ kọtọ tiketi bịara onwe ya obodo oyibo ọ nọghị ije chọọ visa sịkwa visa asịrọ everything is not money o nwere ihe bụ inwe that is inwe freedom nke bụrụ na ị nọ ị kpaa nkata with people with your language with ị feelie free o nwe ebe a na-eme some akwamozu all these things party i je natakwa i rie ụmụ local food kedu ife a na-eri eri na abroad ya asị na ọ dịrọ onye nọ abroad a na- eri nri dị na ego iji eri nri bụ ihe na-adịrọ ego dị but na nwere something o nwere age nwoke ga-erube i nebe anya ebe ahụ i si wee bịa ị fụ ụmụaka etowego ndị na-abịa yunivesiti ndị gụchago yunivesiti a na-alụ ọlụ kedu ihe ị nọzi eme ị nechighị anya ebe ahụ i si wee bịa o nwe one or two ihe i je eme ebe ahụ nyere ndị mmadụ aka mepee one or two things na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ndị mmadụ a na-alụkwụ ndị nke ahụ n'ebe ahụ na-enwe nwe ego eji ya pụta ha enwekwa ebe a si wee na-ebenefit from gịwa na onwe gị pụrụ apụ onwe ị ga-akụzi ibe kụzi elefa he benefit from gịwa na o jigoro eje wee pụta ife a ife dị na all these things mana asịkwa ha nsọ mgbada ya pụtara from be anyị ọ bụrụ na ị nọ na be anyị were 5 million 10 million 15 million 20 million na-eme biznes and ị mabere nya uje na ọna gị m ga-asị gị pụta i nwe opportunity pụta pụta bikos ego enwe ike gbara ebe somebody gwara m ka m chọọ ga ajụ biko moderator biko ebugotezile onye na-ana emepe kamera okay onye ọbụla na-aga emepe kamera ebugotene ya and ị na-abịa hia ihe ọbụla i kwuru hia goes viral no dropping i don't need your money i don't need your gift ikwu okwu here is going viral no dropping so biko ị na-abịa ị na-abịa here ekwu okwu I assume na ihe ọbụla i kwuru here you are accountable for it na ọ dị authentic and na ị bịaghị here